ụmụnne m ekene m unu our sister bụ Osinachi Nwachukwu nwụrụ anwụ yesterday ka m pụtara fụ ebe onye ọbụla na-ebu nya bụ news RIP RIP ịma na ọnwụ na-aka enwe mmadụ anwa everywhere na-ebu poster gị ma ndị nara epostu gị before na-epostu gị ọ na-ada ewee na-ajụzi kedu ihe gburu our sister many sị na cancer of the throat ka e si wee gwa fa cancer of the throat karịa emesịa one sister a na-akpọ barrister Chidimma bulu ụzọ wee kwuo sị na our sister bụ ife ka di ya tili ya na ọ di ya bụ ihe tigbuli ya okwuoye na di ya tili ya ife and secondly one of our brother na-ejekwa egwu confirmlụ na sometimes na ọ ya-abụ ọ bịa egwu o bulu eyes ka onye a kụlụ ọkpọ n'anya bịa egwu o nwee ike a na-akọ ihe a i feeluo na maybe na is a lie enwe many marriages dị otu a many women na-endure na-anagide maka na this woman is a public figure and a ma ya ama and ọ chọrọ ka o bupụta ihe dị otu a n'ịntanetị maka na because of her prestige maka na ọ pụta online ndị mmadụ ya-asị hey nwaanyị a ihe niile ọ na-efe Chukwu ihe niile ọ na-agụ egwu so na di ya na-etili ya ife enwerọ marriage dị perfect mana ka m ji wee kwuba okwu a ihe m ji kwuba okwu a bụ maka ndị nọ na marriage kịta ka m ji maka ya ekwu okwu a ọ bụrụ na a na-eti gị ife bụ na di gị na-eti gị ife speak out stop hiding it ka ị ghara ịnwụ in silence ị bụrụ nwoke nọ na marriage na a na-akụ gị ife biko speak out na ọ bụrụ na nwunye gị na-eti gị ife ka o tigbuo speak out ka anyị gharazi ịna-ezo all these things i nwee ike fụ Osinachi Nwachukwu now ị sị na na ụdị mmadụ a nwee ike ọ bụ na ihe a na-ekwu bụ asị yes ọ ga-adị ka asị because of ụdị mmadụ ọ bụ ka o si debe onwe ya nwaanyị achọrọ mmetọ nwaanyị achọrọ mkpọtụ enwere ndị ọ dịla otu afụ mana mụwa na onwe m bụ Ifeanyichukwu na-agwa gị na m achọrọ ka ụdị ihe a mee gị ama na many of you nọ na this kind of marriage now na-edi ị ga-edigidezi ruo mgbe one ị na-echezi mgbe ị nwụọlụ ka ọ mgbe aka kpalụrụ gị maka na ọ da afịa ala etibe ife a one of our sister posted voice note na-agwa m na di ya sef bido ka fa na-ayị tibe ya ife ị na-enweta the signs why not quit unu bido n'ọyị etigide gị ife ba na marriage ka na-etikwa gị ife n'enu ya ịdị ime a na-eti gị ife you can imagine that many marriage dị otu afụ ha ka nọdụ ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ nne ya na-asị ya e nọdụ na marriage anara atọkwanụ ụtọ na ọ na-enwekarị ups and down lapụnụ ups and down ị ga-anọ na ups and down bụrụ onye nwụrụ anwụ kabalụ ụdị ife a na-eme speak out ka ị ghara ịnwụ na enwerọ onye bịa marriage ka ọ nwụọ n'ime marriage if it's not working make it a quit quit ye na ndị nọ ebe afụ na-anwụ ọ gwụsịkwa ka ọ ra m n'ọnụ o nwere ike ị gee okwu a m kwuru ị confirm kwa the story ị ma sị na ọ sọsọ nkọrọ ibi kwuru ya ị gakwazịa online ị fụ na ndị kwuru ya eribego nne everybody is speaking out daalụnụ